AES kereli ye ko bɛɛ de tiɲɛ kosɛbɛ
munna senegali bɛ otan bila u ka ale ni mali cɛ fɔrɔncɛri lakɔlɔsi a fɔlɔ papi kɛlɛ min bɛ anw kan kɛlɛ in fan dɔ ɲɛsinnen bɛ dɔrɔgu feere de ma dɔrɔgu feere dɔrɔgu feere
dɔrɔgu de bɛ bɔ ameriki latini mhm. a bi tɛmɛ senegal fɛ mhm. ka t'i yɛrɛ sɔrɔ moritani mhm. a bɛ tɛmɛ mali fɛ fɛnɛ de la moritani ou bien n'a sera moritani frontière la algérienw b'a minɛ olu bɛ taa ni dɔrɔgu ye libi de libi a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ europe bɔn i b'a dɔn terrorisme caman bɛ financer n'o dɔrɔgu wari de zone des trois frontières mali burkina niger dɔrɔgu feere yɔrɔ ni mɔgɔ feere yɔrɔ de
don zone des trois frontières zone des trois frontières
bɔn ɲɛ bɛ muruja kelen mun bɛ nara fɛ muruja fɛnɛ ye zone dɔ de ye dɔrɔgu tɛmɛ yɔrɔba de don bɔn moritaniyɛnw bɛ tɔnɔba de sɔrɔ o dɔrɔgu wari la donc trafikanw bɛ tɛmɛ o yɔrɔ de fɛ quoi trafikanw bɛ tɛmɛ o fɛ

ka taa n'a ye fan bɛɛ fɛ u bɛ business la sisan mm. dankari kɛlen o terroriste la mm. k'an n'u ka négocier négociation kun tɛ dɔwɛrɛ c'est pour que drogue in ka se ka tɛmɛ pour que business ka continuer donc la création de l'AES mm-hmm. a mis fin à la vente de drogue mm-hmm. donc le Sahel mm. du côté du Mali du Burkina et du Niger mm-hmm. o tɛ kɛ drogue tɛmɛ sira ye tuguni o tɛ k'o ye donc sɔrɔ dɔ de tiɲɛna bon ka fara o kan hmm. acteur minnu bɛ u dɛmɛ terroriste ninnu dɛmɛ k'u financer hmm. n'o ye eh, eh, faransi n'a nɔfɛmɔgɔ ye hmm. sahel monopole tɛ olu bolo donc papi an kan'a bila an kunkolo la ko nin kɛlɛ in na k'an bɛ lafiya quoi eh, lafiya tɛ yen non
parce que f'an ka maliyɛnw préparer de u k'a dɔn ko gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen kosɛbɛ ne misali dɔ d'i ma n y'a fɔ n ka kuma dɔ tɛmɛnen na mhm. la transition malienne de 1991 mhm. ça a été financé par l'union européenne mhm. pour que k'a yira ko démocratie ye fɛn ɲuman ye mais o fɛnɛ kɔnɔna na c'était pour que u ka drogue ka commencer ka tɛmɛ sahara kɔnɔna na Hmm. La transition de 2012 a été financée par l'Union européenne. Hmm? O fɛnɛ kɔnɔna na a ye bɛn a ye nin kɛ a bɛɛ kun ye pour que drogue bɛ passer. Kosɛbɛ.
Ka Mali ka armée bali an kana minɛn sɔrɔ. Hmm. Faransi k'an bali ko minɛn tɛ feere an ma. Ka diyagoya accord signé n'a n'an ka politiciens y'o signé. C'était pour que olu ka armée ka kɛ yan et puis u ka sira bila drogue feerela ninnu ye k'an ka yɔrɔ kɛ batɛmɛ sira ye. Hein? mɛ o bɛɛ kɔnɔna na an kun bɛ jɔnya de fɛnɛ la papɛn n'i ye kuma fɔ mɔgɔ t'a faamu mɛ asimi ye mali bɔ jɔnya la dɛ a y'a bɔ la transition la a ye jamana in bɔ jɔnya de la wa an b'o baara tɔ de kan siga t'o la
a ye jamana bɔ jɔnya la siga t'o la ni maliyɛnw ye faamuyali kɛ bi hmm. hali an b'a fɔ ko kuranko gɛlɛya ni fɛn fɛn hmm. k'a bɛɛ kun ye dɛmɛ de ye mɛ bi jɛni bɛ ka dɛmɛ d'an ma kosɛbɛ papɛn tiɲɛ don gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan hmm, mɛ walahi an ka nin gɛlɛya in kun o da kun ka d'an na k'an sigilen to jamana kunna k'a feere mali kun tɛ yen dɛ tiɲɛ don walahi mali kun tɛ yen donc kuma in bi dabɔ de ka maliyɛn dusukun lamin kosɛbɛ wa papɛn hmm. tubabuw tɛ fosi ye kana da tubabuw la foyi tɛ tubabu bilayi tubabuw ka sira fosi tɛ farafin na o fɛrɛ ka bon dɛ mɛ i b'a dɔn ko hmm. tubabu bɛ siran mɔgɔ minnu ye hmm. aw bɛ communication minnu kɛ bubu mabɛl ninnu bɛ communication minnu kɛ ani maliyɛn minnu bɛ ka communication kɛ tubabu bɛ siran o de ye C'est pour cela hmm. u b'an yɛrɛ farafin ɲɔgɔnw hmm. minnu banna an na minnu t'u yɛrɛ dɔn hmm. olu ta olu ka dɔ fɔ anw ma mɔgɔ minnu sanna walayi papɛn hali tubabu den fitininini a tɛ sɔn farafin k'a mara a tɛ sɔn c'est à dire fo anw munna b'a dɔn k'a tɛ farafin dɔw de kunkolo la ko anw de fɛnɛ kan ka tubabu mara mɛnɛ f'an k'o de bila an kunkolo la ko anw de fɛnɛ kan ka tubabu mara Papin tant qu'an m'o intégrer an kunkolo la an tɛ mhm. bouger mais an fɛnɛ de kan ka tubabu mara o o de kan ka toujours an b'a bila an kunna ko tubabu de kan ka mara k'an mara mais tubabu den filɛ nin ye tubabu den fitinin a tɛ sɔn farafin ka ci ma parce que ale bolo a bɛ don a kunkolo la ko farafin kan ni mara mhm. ɔ n'i tɛ mara to i ka yɔrɔ la kɛ anw ka yɔrɔ to yen a banna mais n'i nana an fɛ an b'i mara siga t'o la

anw bɛnbaw ma mara wa tubabuw fɛnɛ t'an mara f'o de ka taa o de la papɛn f'an ka o de bila an kunkolo la ka baara kɛ ni o ye kosɛbɛ o baara de b'a to papɛn ka jateminɛ kɛ anw farafinw bɛ fɛn o fɛn ta k'an bɛ jate kɛ n'a ye k'an bɛ nɔrɔmu kɛ n'a ye a bɛɛ ye tubabuw ka nɔrɔmu ye a bɛɛ tubabuw anw yɛrɛ tɛ eresɛrisi kɛ k'an ta dilan k'an yɛrɛ ka nɔrɔmu kɛ a bɛɛ olu ta ye
u y'an taw lagosi yan ayi anw de y'an yɛrɛ lagosi anw de banna an yɛrɛ la wa an ka système kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'i wulila n'i bɛ fɛ ka yɛlɛma don fɛnɛ la u ka élite minoritaire minnu bɛ yen u b'i kɛlɛ f'i dan c'est une mafia k'an tɛ se ka taa o kɔ dɛ o kɔ ten c'est une mafia donc la guerre la min bɛ ka kɛ Mali la c'est une guerre géopolitique et géostratégique Mali la Mali la politimɔgɔw yɛrɛ fɛ non bɛɛ mɔgɔ sadimi hakili tɛ se ka lafiya parce que minnu bɛ système na mhm. olu de bɛ k'u opposer système na o bɛ wele cogo di eh, bien kana sɛnɛ eh, bɛɛ la kan eh, c'est pour cela on ne peut pas faire on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien ah. minnu bɛ k'u opposer Assimi ka réforme na ah. olu de bɛ balo système kelen in na yen ah, a fɔra k'an ka fara ɲɔgɔn kan ko bɛɛ ka ko min kɛra k'an ka ɲinɛ o kɔ k'an ka jɛgɛ kura kɛ.
maliyɛn taala y'o ye sa an furadama mali la hmm. anw bɛ an a fɔ de k'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a kɛ ko min kɛra k'an ka ɲinɛ o kuma de kɔ ko min kɛra k'an ka ɲinɛ o a b'o de fɔ o ye ɲɛmɔgɔ ah. kuma de ye o mais est-ce que ɲinɛ bɛ se ka k'o kɔ ko n'o ma kɛ ko bɛn tɛ na c'est à dire ale bɛ ɲinɛ président bɛ ɲinɛ min kɔ hmm. ale ŋaniya ka ɲi hmm. ale dusukun ka ɲi mais est-ce que bɛɛ bɛ i n'a fɔ ale ya a ma nɔgɔ maaw tɛ kelen ye papin nin fili tun bɛ ne yɛrɛ sɔrɔ koyi ne tun b'a kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ye ne ye k'an bɛɛ ka faso kanu ye kelen an bɛɛ bɛ miiri fɛn kelen na mais bɛɛ tɛ i n'a fɔ bɛɛ dɛ ayi donc président bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn an bɛɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan ka tugu a kɔ jama kɔni bɛ tugu a kɔ mais bɛɛ tɛ sɔn parce que ale nana dɔw ka na de bon dɔw tun bɛ balo fɛn dɔ la ale nana ni système min ye o tigɛra o t'o arranger donc papin ko in bɛ min nɔfɛ halisa maliyɛnw ka dusu k'i yɛrɛ bɔ jɔnya la a ah, ma nɔgɔ mais an k'a bila an kunkolo la k'an yɛrɛ kana kɛ muru ye k'an tan fara ah. parce que mun ka jugu kɛlɛ la ah. e bolo k'e ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ o fana bɛ k'e kɛlɛ walayi o ka jugu dɛ o de ka jugu kɛlɛ la o de bɛ ka an bɛɛ sɛgɛn o tɛ kɔtɔrɔma bɔlen ye wa ne bɛ ka n sama ka taa e bɛ ka ne kɔtɔrɔma bɔ n ko n ko de bɛ k'an bɛɛ sɛgɛn papɛ e kɔnɔ k'e ni dɔ bɛ kɛlɛ la a b'e kɔnɔ k'aw bɛɛ ŋaniya ye kelen ale bɛ ko wɛrɛ la min n'i ta tɛ kelen surtout ni maa min bɛ jɛ la e yɛrɛ f'a bɛɛ ye kelen nka ale bɛ ko wɛrɛ la min ta tɛ kelen mɔgɔ tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la nk'a bɛ b'i nagakɔrɔla de la i yɛrɛ kɛrɛfɛ i kɛrɛfɛ mɔgɔ de ye jugu ye walahi kɛrɛfɛ mɔgɔ ko o ko bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ wɛrɛ tɛn'a kɛ o e yɛrɛ kɛrɛfɛ
han ayi kɔn ni fɔ ma nkalon tɛ nin kuma la dɛ i diɲɛ janfa o janfa ye a bɛɛ bɛ bɔ i yɛrɛ de kɛrɛfɛ i diɲɛ jogo o jogo ye i yɛrɛ kɛrɛfɛla de don komi an yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ latigi ma mɔgɔ ye minnu bɛ nkalon tigɛ i ye k'i coron u bɛ kɛ mɔgɔ ye minnu yɛrɛ b'i pilasi minɛ a bɛ k'e kɔnɔ k'e bɛ ka min kɛ k'a bɛɛ ye tiɲɛ parce que u tɛ tiɲɛ f'i ye u tɛ tiɲɛ f'i ye
alors que ni ala y'i bila k'i ka kɛ maa kɛrɛfɛ fɛn dɔ de don i jija i ka tiɲɛ f'a ɲɛna pour que e yɛrɛ don dɔ la consciencieusement i ka fɛn dɔw fɛn ye dɔ fana i fana bila o pilasi kelen na maa bɛ tiɲɛ f'i ye o de la
an b'o gɛlɛya de kɔnɔ donc c'est pour cela n ko a kana an ka kuma nin kan kosɛbɛ maliyɛnw ka nin faamuya kumaw tɛ janya kosɛbɛ ayi mais papin bɛɛ k'a dɔn k'an bɛ taa sira an kana ɲinɛ seli kana an ɲinɛ fête kana an ɲinɛ foyi kana an ɲinɛ restons concentrés tous les jours ayiwa parce que an bɛ yɔrɔ min na don o don le mali est en guerre et puis le mali est menacé ah oui c'est pour ça n y'a fɔ n bɛ segin a kan k'a fɔ

a ma nɔgɔ tiɲɛ don an ka territoire bɛɛ y'an ta ye mais papin i tɛ du bɛɛ kɔnɔ dɛ aa i tɛ du bɛɛ kɔnɔ dɛ i tɛ réalité bɛɛ kalama dɛ ayi mɔgɔ min bɛ ka civil fini don e b'o dɔn cogo di ka bɔ tɔw la n'a marifa ma y'a bolo a ma nɔgɔ o de y'a kɛ an bɛ segin an ka kuma na la forêt de serma min bɛ centre la u ka tasuma bila a la k'a mɛnɛ ka bɔ yen

hakili lawuli bɛɛ k'a bila i kunkolo la ko mm. jamana mago mm. a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen na kosɛbɛ an k'an cɛ siri mm. halisa an k'an kɔnɔnɔ diya ɲɔgɔn ye mm-hmm. an ka kɛ jamana fɛ kuma o kuma bɛ sen na nin bɛɛ ye popapo kumaw ye a bɛɛ y'o ye i b'a dɔn maliyɛn ka erreur ye mun ye a ni ne fɔnba ko n ko hmm. ne bɛ kuma min fɔ olu t'o lamɛn dɛ olu bɛ fɔnba yɛrɛ de lajɛ alors que hmm. kuma de bɛ fɔ pour que i ka kuma de nafa lamɛn i kan nka fɔnba yɛrɛ to yen n'i ko ko tan ah. a ye fɔnba yɛrɛ fɔnba yɛrɛ kun to yen fɔnba to yen i ka kuma lamɛn kuma min fɔ ah. a n'a bɛ ka waleya min kɛ ah. baara kɛ n'o fila ye n ko wajukɛla yɛrɛ bɛ nin fɔ k'i kana ne lajɛ ko ne bɛ min fɔ o lamɛn yaya kuma lamɛn mais i ka tila ka an jogo lajɛ kosɛbɛ o tiɲɛ mais e, e b'a fɔ dɔrɔn ko a tigi tɔgɔ dɔrɔn kama uh. e bɛ wuli ten dɔrɔn ka i dimi dimi kuma in dun ko si bɛ kuma la n'a fɔbaga ye ma nɔgɔ an bɛ kuma dɔ fɔ bi i salen kɔrɔ kɔ u bɛ n'i ka kuma tiɲɛ d'i ma o b'a sɔrɔ i tɛ yen bon mɔgɔw tɛ kuma ten ko parce que kuma ka d'an ye ayi an bɛ kuma de an ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la ka lafaamuya a ka faamuya maaw ka faamuyali sɔrɔ kuma pour que ka tiɲɛ de fɛnɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ayi nkalon t'a la koyi voilà donc n bɛ fɛ ka nin de fɔ k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ ɲininkali dɔ bɛ aw bolo ou bien ni an b'a a to tan ɲininkali dɔ bɛ dɔ bolo wa ale bɛ se ka tɛmɛ ouais an b'a fɛ bɛɛ ka kuma ye i b'a dɔn attaque bɛ ka k'i kan

ayiwa an tɛ kuma fosi kan a y'a to an ka jamana ko ɲɛnamaw fɔ sa mhm. fɛn min bɛ fɔnba tɔgɔ kan a y'o to yen jamana ka bon ni fɔnba ye an ka taa yala n'i ye n'i ye député yɔrɔ a ka kan eh, maaw fana kumada n'u ɲɛ de ye aw fana ye bi aw bɛ yɔrɔ min na ka maaw ka hakɛ ɲini ka se ka a lase u ma yɔrɔ a ka kan aw da ka se ka don fɛn bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ surtout e yɛrɛ kɛnɛya ko ta sira kan. ayi ah. ah. ne bɛ fɛ ka mun fɔ. Mhm. il faut que mɔgɔw ka bɔ fili dɔ de kɔnɔ. Mhm. c'est vrai ne bɛ an bɛ CNT kɔnɔ mhm. mais yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bolo k'i da don Mali ko bɛɛ la a fɛn bɛɛ a fɛn bɛɛ mhm. parce que sariya o sariya bɛ na mhm. CNT maa kelen kelen de bɛ i bolo kɔrɔta k'a fɔ ne sɔnna nin ma ou bien ne ma sɔn nin ma donc n'a ma ɲɛ i ye sariya o sariya ta n'i ko k'i sɔnna ma i kan ka o sariya ɲɛfɔ i kan k'o sariya kɔnɔ kuma fɔ i kan k'o sariya ɲɛdɔn yanni o sariya fɛnɛ ka ta n'i y'a ye e bɛ sɔn e kan ka sɔn de parce que a bɛ nafa ɲa jamana de ye n'a tun nafa ɲa jamana ye e man k'i bolo bɔ a nɔfɛ o kosɛbɛ donc fili de don ka k'i n'a fɔ ko i n'a fɔ sisan ne bɛ commission santé la i man ka kuma dɔ wɛrɛ kan ni santé tɛ o ye fili de ye o fili de i bɛ se ka kuma fɛn bɛɛ kan o de la yamaruya bɛ CNT maa kelen kelen bolo ka question écrite kɛ minisiri min ka d'i ye k'o ɲininka a e bɛ nin minisiriya in baara la ne ye nin ko in ye a ne ma nin faamuya dɛ mun de ye nin ye mun de ye nin ye mun de ye nin ye a f'o ma ko question écrite maintenant yamaruya bɛ CNT wasaden bɛɛ fɛnɛ bolo n'i mago bɛ minisiri dɔ la k'a wele ka na ka na question orale k'a kun. monsieur le ministre an ye nin kuma mɛn mhm. ko nin ko bɛ yen mhm. a ɲɛfɔ jamanadenw tulo b'e la o tulo bɛ ne la o CNT y'o mugan de kɛ o mugan k'a bɔ direct la l'ORTM ne yɛrɛ ye naani k'a la mais mugan de kɛra o mugan de kɛra ka minisiri jɔ ka ɲininkali ten ko a la heure kelen kɔnɔ minisiri ta ye miniti bi saba ye wasaden ta ye miniti bi saba ye aw bɛ ɲɔgɔn jaabi f'a dɔw la ni minisiri yɛrɛ ka temps banna wasaden yɛrɛ b'a fɔ n ye nin temps d'i ma i ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna ayiwa an y'o mugan de kɛ donc n b'a fɛ dɔrɔn i k'a faamuya k'a fɔ CNT maa o maa a bɛɛ bɛ se ka kuma jamana ko bɛɛ kan a bɛ se ka kuma jamana fɛn bɛɛ kan kuma tɛ a ye sariya o sariya ta n'i bolo kɔrɔt'a la i kan ka taa ɲɛfɔli kɛ mhm. jamanadenw ye an ye nin sariya in ta mhm. an y'a ta nin kun na mhm. c'est vrai commission min i n'a fɔ sisan ɛɛ eh, commission min bɛ kuma rapport commission saisie au fond an k'a kɛ sa k'a fɔ ko bon k'an bɛna ɛɛ eh, suguba dayɛlɛ o kuma bɛ taa sara commission min bɛ ɛɛ eh, commerce et industrie de la o commission bɛ baara kɛ gafe kan n'a nana ni gafe ye.

aw bɛ sɔrɔ sisan ka bolokɔrɔta kɛ yanni bolokɔrɔta ka te minisiri fɛnɛ bɛna kuma ni minisiri kumana minisiri ye fɛn mun yira yamara bɛ wasaden bɛɛ bolo ka taa minisiri ɲininka e bɛ fɛ ka nin suguba in dayɛlɛ a nafa ye mun ye n'a dayɛlɛla mun ni mun bɛ kɛ maintenant n'o banna aw b'aw bolo kɔrɔta n'a ka di mun ye i b'a f'i sɔnna i b'a f'i sɔnna n'a man d'i ye i b'a fɔ n t'a la i b'a f'i t'a la mais ne kɔni ko k'i sɔnna i kan ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye n'i ko k'i ma sɔn fɛnɛ mm. i kan k'a ɲɛfɔ mun na kun min na i ma sɔn o de la a ka kan mm-hmm. cnt maa bɛɛ bɛɛ mm-hmm. kan ka kuma mm, mm. mais mɔgɔ b'an ka kuma jate mun ye mm. anw taara n k'an bɛ taga transition politique sira de fɛ cnt mm-hmm. kɔnɔ ayiwa o kuma in yɛrɛ la qui c'est qui sont les acteurs politiques non seulement an b'o fɔ mais fɛnɛ an ye layidu dɔ de ta jamanadenw ɲɛna k'an bɛ taa o baaraw kɛ mm, donc mm. je crois que an bɛ eh, eh, o de la kun ko n bɛ CNT mɔgɔw fo mm-hmm. parce que sanjikɔrɔ wɔsi tɛ ka dɔn quoi mm, walahi baara camanba bɛ ka kɛ wa baara caman fɛnɛ kɛra kosɛbɛ mais ni da ma don a la k'a fɔ a ma a ma nɔgɔ a ka gɛlɛ a tɛ ye mɔgɔw k'a dɔn quoi o de la n ko mm-hmm. komi ne b'o bɛɛ kalama mm-hmm. ne fɛnɛ b'u u fo kosɛbɛ ka don nata ah. a bɛ a ma- a bɛna yira mɔgɔw la a ko bɛ bɔ k'a wara baara ka taa jumɛn ni baara jumɛn ni baara jumɛn kɛra wa don nata fɛnɛ inshallah an yɛrɛ bɛna komi an ka eh, chargé de com bɛ yen Mhm. peut-être u bɛna fɛn caman baara ka ka jamanadenw kunnafoni ka ko labɔ mais a ka kɛnɛ kan n'an bɔra Mhm. n'aw bɛɛ bɛ institution min kɔnɔ Mhm. a bɛ ɲɔgɔn fo dɛ ayiwa Fomba ɛɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ka kuma la i bɔra k'a fɔ ko i taara min ye parti politique tɔgɔ la sabula i ye parti politique dɔ ɲɛmaa de ye nka yala est ce que olu kɔfɛ o taliw kɔfɛ titiri bɛ se ka maa si assemblée la wa ko titiri dɔ b'i la est ce que o bɛ se ka maa se assemblée la wa i n'a fɔ par exemple sisan eh, ne ka kɛ école maître ye école maître ya titiri bɛ ne se yen wa ou bien ne ka kɛ eh, ayiwa eh, sage-femme dɔ ye ou bien fɛn dɔ ye est ce que o titiri bɛ ne lase yen yan. bon euh, Popin mɔgɔw taara cnt la cogo min na. titiri ko ma fɔ a la titiri tɛ maa se cnt la titiri ma fɔ a la c'est-à-dire jamanadenw ye charte de ta o charte kɔnɔna na u ko ko mɔgɔw ka na gurupu mugan ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ cnt la politi minnu ye politiki mɔgɔ ye olu ta tun ye tan ni kelen ni n ma fili société civile fɛnɛ ta tun bɛ yen m5 ta tun bɛ yen Eh, minnu eh, eh, minnu bɔra nord la mhm. ni wagati dɔ la ni mankan yɛrɛ don an n'an balima minnu cɛ olu fɛnɛ ta tun b'a la mhm. société traditionnelle mɔgɔ ta ma i n'a fɔ mhm. dugutigilakaw jeunesse ta b'a la il y avait l'ordre de de i n'a fɔ fɛngɛ ninnu les syndicats syndicats ka ordre b'a la maintenant ani même patronat mɔgɔw ba mm-hmm. donna la tuguni kɔsa in na mm-hmm. maintenant a ka ca quoi a ka ca u y'a ta mm-hmm. fo groupe mugan na mais maa si ma ta mm. ko parce que ko nin titre b'i la e la ah. ko e taara mm. n'o kun don a ah. tɛ se nin ma o donc ce qui est sûr mm. bɛɛ taara danaya dɔ de kɔnɔ o de kama Papa ne b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna

i sugantira k'an ka na jamana ka baara de kɛ o jamana ka baara kɔnɔ a bɛ jamana ka baara mun kɛ a b'o ɲɛfɔ jamana ye taabolo ye min ye a b'o ɲɛfɔ a bɛ ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ɲɛna pour que bɛɛ ka se ka jamana ko kuma faamuya donc o jɔyɔrɔ de dira anw ma fana k'an ka jamanadenw lafasa mais nin bɛɛ la gwakulu saba présidence mhm. gouvernement mhm. CNT mhm. nin bɛɛ ka laɲini ye fɛn kelen dɔrɔn de ye transition ka ɲa k'a di maliyɛnw ma kuma fila foyi tɛ nin kɔfɛ ayiwa nin si kunkilenna nin si damana kunkilenna tɛ yen kunkilenna kelen gouvernement CNT perezidansi mhm. baara kelen jumɛn bɛ yen mhm. ka maliyɛnw lafiya mhm. u ka jamana baara kɔnɔna na ayiwa ɲininkali kelen ka kuma kuncɛ n'o ye yala esiki menansi ani bagabagali ni kumaba fɔ hali ka taa k'a ɲini k'i bɛ maa yɛrɛ se tribunali la eh, k'u ɲɛsin asanbile cnt maaw ma esiki u bɛ se ka maa ka baara kɛcogo yɛlɛma wa bɔn komi ne m'o ye fɔlɔ ne t'o kalama n ma deli ka o papiye ye euh, n tɛ se ka n da don o la mhm. mais ce qui est sûr mhm. euh, bɛɛ k'a bila i kunkolo la mhm. ni bagabagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲama y'a sɔrɔ asimi ye fanga bila dɛ ou bien ni bagabagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲama y'a sɔrɔ gouvernement cira dɛ ni bagabagali tun bɛ mɔgɔ siran ɲama y'a sɔrɔ hali CNT tɛ yen donc euh, olu fɛn ninnu olu ye ko wɛrɛw ye quoi ne bɛ min fɔ maliyɛn ɲɛna dɔrɔn mun ka gɛlɛn c'est à dire an kana fili an ka objectif ma quoi mm, mm. l'objectif aujourd'hui mm-hmm. jugu kelen min bɛ maliyɛn yan mm-hmm. o ye an yɛrɛ maliyɛn ye mm-hmm. jugu min bɛ mali la o ye maliyɛn yɛrɛ ye hmm? awɔ jugu fila tɛ mali la hali an bɛ faransi min fɔ faransi tɛ mali jugu ye maliyɛn yɛrɛ de ye mali jugu ye sabula ale de bɛ fara dɔ kan ka dɔ kɛlɛ mali kɛlɛ mais faransi tɛ k'an kɛlɛ n'a ma don maliyɛn dɔ la an bɛ taba taba mun na regarde anw de ye nin révolution daminɛ mhm. mais burkina ma taa k'an to nin yan burkina taara burkina taara k'an to parce que burkina bɛɛ b'u ka jamana de fɛ mhm, mhm. olu ka hakilina ye u ka jamana ka jɔ ye niger o y'a daminɛ an kɔfɛ o taara k'an to anw minnu y'a daminɛ anw de bɛ ka an sen cɛ sisan alors que hakilina in daminɛna anw ka président de la anw ka président de commencera ka farafinna libéreli baara daminɛ ɔ maintenant o yɛrɛ yanni an k'o dɛmɛ an bɛ k'o sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'a kɛ i n'a fɔ ko ko bɛ ka kɛ o de ye alors que a bɛ ka kɛ mali de don dɔ la b'a sɔrɔ asimi bɛ sa a tɛ yan ni fɔnba bɛ sa ne tɛ kɛ yan ala ka n'o cɛdɛ yan amina yarabi mais an mana kɛ cogo cogo don dɔ la an tɛ kɛ yan donc kɔrɔ baara in bɛ kɛ jamana de kama mais maliyɛn de bɛ maliyɛn sen cɛ ka bɔ a kɔrɔ ale ka sɔrɔ kama ou bien ale ka fɛngɛ kama kosɛbɛ sinon bagabagaliya an tɛmɛn'o kan c'est-à-dire n'i ye nin kɛlɛ mɔdɛli daminɛ i b'a bila i kunna ko nin kɛlɛ mɔdɛli a tɛ taa gɛlɛya de kɔ a tɛ taa tɔgɔ tiɲɛ kɔ a tɛ taa faneni baneni kɔ a tɛ taa yebalifɔ kɔ a tɛ taa ɲɛngoya kɔ a tɛ taa hasidiya kɔ i b'o nin i bɛ don a la o de la ne yɛrɛ somɔgɔw bɛ tile k'a fɔ ne aa i yɛrɛ taar'i yɛrɛ bila nin na dɔw b'i fa neni dɔw b'i ba neni e ala i t'i da de wa i tɛ nin kuma in kɛ tan wa ee an donn'a la o kan n'i ye maa o maa ye k'i fa n'i ba neni kɔrɔ k'a karalen don k'a yɛrɛ fa n'a ba neni kosɛbɛ siga t'o la n'i ye maa o maa karalen ka taa nkalon tigɛ ka da i la kɔrɔ k'a bɛ nkalon d'a yɛrɛ la ayiwa o kɔni o y'o de ye maintenant jamana de tɛ jɔ fo dɔw de ka sɔn olu ka neni dɔw de bɛ sɔn kuma jugu ka f'u ma dɔw de bɛ jɛ olu ka sabote dɔw de bɛ jɛ ka fɛn bɛɛ fɔ i bɛ tilen i b'i ka baara kɛ ko kojugu tɛ bɔ dugu la ten gansan voilà donc
la détermination là non o tɛ o tɛ change quoi o tɛ change mais an na kun ni détermination tɛ an bɛ na mun de la pape i b'a kalama bi donc foyi tɛ fɔnba yɛlɛma ko transition fɔnba tɛ dɛ an bɛɛ c'est à dire foyi mɔgɔ ma mun faamuya transition in baara bilayi n'a bɛ maa min kɔnɔ ko lafiya b'a la lafiya t'a la dɛ walahi anw tɔɲɔlen bɛ ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan pape ni se bɛ ne fɔnba ye bi transition a bɛ ban bi an ka nin ta walahi ala wa n'i taara asimi ɲininka bi mm. a b'a f'i ɲɛna a ka ban bi mm-hmm. an ka nin ta kosɛbɛ mais problème ye min ye an mm. t'a tu jamana de to yen mm. dɔw k'a tiɲɛ quoi o tɛ bɛn parce que n'a kɛra a bɛ k'an kɔ de la walahi anw tɛ yen ko fanga ka d'an ye dɛ ayi an tɛ fɛnɛ ka ni fanga yɛrɛ kasa cilen b'anw nun na quoi tellement que kuma ka ca kuma caya tɛ dɛ ah. maliyɛn de ka dɔgɔ min b'a yɛrɛ ka jamana fɛ hmm? e bɛ fɛn mun kɛ hmm. k'o bɛ bɛɛ lafiya hmm. mɔgɔw t'o lafiya da ye dɛ mais karisa min bɛ ka nin kɛ dun donc c'est-à-dire c'est très difficile i b'a dɔn k'an fɛn fɛn filɛ an bɛɛ tɔɔrɔlen don bɛɛ de tɔɔrɔlen don ça a bɛ mɔgɔ kɔnɔ ja tɛ fɛn in na koyi ayi mais an fɛnɛ t'a bila parce que n'i y'a bila o ye fuwariya de ye mhm. o ye janfan de ye mhm. on ne va pas dans une guerre mhm. ka marifa fili k'i bɛ boli an tɛ ah, boli on va affronter les ennemis du Mali on va affronter les adversaires on va les affronter i b'a kɛ an na an b'i jaabi wa i b'an jɔlen sɔrɔ an tɛ bɔ a nɔ la bouclier non jamais
au-delà de ça moi je suis un fils de militaire hein. hmm? sarasu joli de bɛ ne la ah n tɛ siran yɛrɛ dɔn fɛn min don hmm, hmm. n bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ ala kana taa n bila ka ko kɛ min bɛ lebu se n yɛrɛ ma n bɛ siran o de ɲɛ n b'a ɲini ala fɛ ala kana n bila ka taa ko kɛ min bɛ lebu se n yɛrɛ ma an bɛ ala deli o la donc c'est pour dire tout simplement ko fo an bɛɛ ka jɛ ka don da kelen fɛ n bɛ segin a kan an bɛ dugawu kɛ gouvernement ɲɛ ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma amin amin n bɛ minisiriw bɛɛ fo parce que papiye a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko an bɛ CNT la k'an ni minisiriw bɛ ɲɔgɔn contrôle la dɛ ayi non mais an bɛ ɲɔgɔn jate minɛ baara kɛcogo ɲuman ka contrôler bɛɛ bɛ k'i ka baara kɛ baara kɛcogo la y'a kɛcogo ye Donc, o la, je salue Madame la ministre mhm. de la Santé, n b'a fo.
Badiallo. Wallahi n bɛ segin ka tila k'a fo. Parce que an bɛ ka baara mun kɛ. an ye mhm. ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ mhm. wa baara in bɛ ka taa taabolo fɛ wa an bɛ mali minisiri so bɛɛ fo bɛɛ bɛ segin a kan ka CNT maa bɛɛ kelen kelen fo k'a fɔ an bɛ baara mun na c'est à dire u bɛ mun da anw yɛrɛ kan a dɔw la fo a bɛ kɛ anw yɛrɛ kɔnɔ ko est ce que an bɛ ka faso de ka baara kɛ wala i b'i yɛrɛ ɲininka ko est ce que faso baara don wa faamuyabaliya de fɔ kuma min fɔ n bɛ segin o kuma kelen kan maliyɛnw k'a faamuya ko anw minnu bɛ fanga la k'an tɔɲɔlen don walayi an tɔɲɔlen don fasoden jugu fɛ an tɔɲɔlen don mali jugu fɛ mais o t'a to k'an b'a bila o t'a to k'an b'an kɔ don a la an b'a kɛ mais u k'a faamuya ko i ka to fanga la mm. k'o ye n'a ka di ye k'anw ta in man di koyi mm-hmm. parce que an bɛ ka on est on est en train de nous sacrifier mm-hmm. an bɛ k'an ni de di hali o dɔw la yɛrɛ a tɛ dɔ ye donc maliyɛn bɛɛ k'a faamuya mm-hmm. k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ in na sinon papiye n'a y'a sɔrɔ ko dɔw don ni mm. mali ka di bi cɛ a da ka d'an bɛɛ la sa n'a y'a sɔrɔ ko mali ja de don ko mali in ka di fɛn bɛɛ bɛ yen an bɛ k'an yɛrɛ lafiya a man di jɔni ye ka lafiya a ka di jɔni ye don o don ko f'i ka taa ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ah. k'i dɔgɔya a ka di jɔni ye don o don e k'a fɔ ko sini ko n b'a kɛ cogo di mais anw fɛn fɛn bɛ fanga in kɔnɔ mhm. taa jateminɛ kɛ même abulayi mayiga mhm. le ministre de la décentralisation mhm. a lajɛ bi a lajɛ c'est-à-dire bɛɛ de ni tɔɔrɔlen don donc an b'a fɛ fasodenw k'a dɔn jɔrɔ min b'u la o jɔrɔ kelen bɛ anw na a ka d'anw ye de a bɛ olu bɛ lafiya cogo min na ye an bɛ k'o de kɛ donc ni o faamuyana baara bɛ ɲa parce que mun ka jugu n bɛ jamanadenw sago kɛ o de bɛ sɛgɛn o de bɛ k'anw sɛgɛn dɛ parce que anw ko min ka di maliyɛnw ye o de bɛ kɛ donc n'i y'o kɛ i bɛ sɛgɛn dɛ mais dɔw tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw de ta kɛ donc k'a fɔ halisa an ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun wa an k'a bila an kunkolo la Papin, quand tu es venu dans un n'i dara ko ko la i bɛna problème de sɔrɔ ni problème tɛ yen nakun t'i la wa n'i ye problème sɔrɔ i kan k'o résoudre de on va résoudre ces problèmes donc n bɛ aw bɛɛ fo a diyara n ye halisa ka yafa deli bɛɛ fɛ mɔgɔw k'a bila u kunkolo la jamana mm. an bɛ eh, jamana bɛɛ la an bɛ bɛɛ barika da mm, mm. an ka bolo di ɲɔgɔn ma halisa walahi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma mali bɛ diya wa o kelen bɛ se o kan dɛ n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ diya mais n'an bɛ ɲɔgɔn senkɔrɔma cɛ a bɛ k'an denw na dɛ wa a bɛ k'an kɔ fɛnɛ na donc hakɛto bɛ nin na salala mamadu